salamu alaikum salamu alaikum bɛɛ lajɛlen ni su buba fane buba fane wa tɔgɔ in ka di trop donc an bɛna kuma min kan bi asimi seginna kɔ dɛ maliyɛnw barika min bɛ anw na bilayi a tɛ asimi ka supporteur minnu bɛ faneni baneni na parce que asimi seginna kɔ an ye sira min yira asimi seginna k'o sira de ta donc an ni aw danga bɛ jɔn kɔ aw kɛra dangatɔ ye koyi bilayi parce que asimi seginna kɔ bi k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko 95 pourcent embargo bɛna wuli embargo jumɛn bɛna wuli n bɛn'o explique aw ye parce que embargo façon ka ca a bɛɛ tɛ wuli ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ se ka wuli n bɛn'u ɲɛfɔ maliyɛnw ye donc fanga de bɛ bo digi toujours donc fanga ye bo digi bo binna paf donc a kasa bɛ ka dugu minɛ sisan donc maliyɛnw an bɛna ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ la n'an bɔr'o fɛnɛ kɔnɔ sugɛli minɛna tuguni dɛ an y'o de fɔ sugɛli videomaniw bɛ ka aw nɛgɛn a ye embargo muɲu a y'a kɛ tan sugɛli bɛ tan donc sugɛli b'u san de donc jɛnɛ sogoro bɔra ka bisi kɛ bɔ ye donc u bɛ wari de minɛ sugɛli bolo sanbu sanbiri danbele n ka foliba b'i ye nin yɔrɔ in na an bɛna kuma min fana kan wagner ko kɛra warilatiɲɛ fu ye mali bolo wagner kɛra doni ye mali bolo an bɛna an da don o la donc yan'an k'an da don sije ninnu bɛɛ la n'an ka musomana damadɔw fo minnu ye buba fana kanu a bɛ hakili jigin la reine worokiya ture la fo washington donc n'an ye la reine worokiya ture fo an bɛna se kama millionnaire kama belebeleba ani la reine belebeleba donc kama n'a balimamuso la reine n ka foli b'aw ye ne y'aw fo n bɛ fibi tunkara fo ŋana belebeleba don fɛnɛ fibi ye ŋana ye n'an ye fibi fo ayiwa n bɛ n ka cɛ fo balide ne ye balide fo mohamɛd balide wa batotigi donc ne y'ale fo dɔrɔn n bɛna se jɔn ma n bɛna se mali danbe en marche n bɛ mali danbe en marche bɛɛ fo princesse de ɲoro k'i fo yan yɔrɔ in na i ni tanmuso y'a k'aw fo kanu na donc ne y'aw fo tunkara polisi kɔnɔ ka mali polisi bɛɛ tɔ fo i tɔgɔ la ka sadi sadi cɛden bɛɛ fo sadi cɛden bɛɛ donc sadi ka ca trop n ka élémentw ka ca sadi kɔnɔ trop donc n bɛ sadi bɛɛ fo siribili n'a ka jama tunkara n'a ka jama donc jate ninnu bɛɛ bɛ sadi kɔnɔ n ka foli bɛ sadi bɛɛ ye donc n b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ligne na a ye video partage a ye video partage an bɛna an da don kuma min na bi barika b'anw na ni asimi dɛmɛbagaw ye aw bɔra an ye tiɲɛ fɔ aw ye a bɔra k'anw fa neni k'an ba neni ne y'o de fɔ ala tɛ banenikɛla fɛ ala tɛ fanenikɛla fɛ ala tɛ nkalon fɛ donc asimi tɛ nin ye bi ka tugu tiɲɛ sira kɔ asimi tugura tiɲɛ sira kɔ bi maso kulubali asimi tugura tiɲɛ sira kɔ bi dɛ donc k'a fɔ aw ɲɛna asimi ye preuve minnu bɛ yen n'u mago b'o la a y'olu bɛɛ di donc a 95 pourcent problème tɛna ye embargo wulili la le 3 embargo façon min bɛna wuli n k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna c'est à dire que frontière fermeli ninnu ani sanction économique min bɛ UEMOA ka yɔrɔ la a ka ca ala fɛ olu bɛ wuli mɛ eh, anbarigo min bɛ sogɛl ka guvɛrɛman kan kasim kino jalo anbarigo min bɛ sogɛl ka guvɛrɛman kan ayiwa sogɛl n'a ka guvɛrɛman kɔ anbarigo wulitɔla tɛ dɛ donc olu tɛ wuli anbarigo bɛɛ tɛ wuli anbarigo bɛ wuli progressivement de parce que danaya dalen tɛ asimi ninnu kan n'an bɛ ka taa n'a bɛ ka évoluer a bɛ wuli ka taa a fɛ an y'o de fɔ asimi ɲɛna i nana i ye maliyɛnw lafili bili kulubali a ye maliyɛnw lafili yakuba fakoro togola a ye maliyɛnw lafili k'a yira maliyɛnw na ko mali bɛ se anbarigo kɔrɔ u ye ɛgizanpulu yɛrɛ ta ko ye ko kadafi ye san joli kɛ anbarigo la ko kadafi ma libi develope a a a b'anw kɔnɔ komi aw barika b'aw la aw minnu bɛ ka asimi sipɔrite barika b'aw la a b'anw kɔnɔ ko danga t'aw kɔ ko asimi bɛna libi ladege parce que kadafi y'i to anbarigo kɔnɔ k'a ka fɛn bɔ a ka mobili bɔ a ka mobili mariki yɛrɛ ye min muamari el kadafi donc a y'a ka mariki créer bɛɛ y'a ye diɲɛ kɔnɔ k'a to anbarigo kɔnɔ ka mobili créer ka développement nati libi anbarigo kɔnɔ donc a taara k'o de yira maliyɛnw na k'aw mago tɛ sedeyawo la anbarigo tɛ se ka mali lajɔ yagu fo bagaraji n ka petini dumanba n ka foli bɛ yen ŋana y'i ye yagu donc donc k'o fɔ maliyɛn bɛɛ bi mali sera ka kadafi ladege a asimi ma six mois dɔrɔn asimi ma segin a kɔ donc an bɛ k'o dɔn barika b'anw na ka tɛmɛ aw kan barika b'anw na ka tɛmɛ aw kan donc an ni aw danga bɛ mɔgɔ min kɔ sisan o dɔnni ta aw kɛra dangatɔw ye bilayi asimi y'aw faga dɛ san kɛmɛ an bɛ nin kuma in fɔ aw ɲɛna minnu m'an neni kɔni san kɛmɛ an bɛ kuma fɔ aw ɲɛna barika foyi t'aw la walayi aw donna ko o ko la a ma laban aw ta ma an donna ko o ko la a labanna anw ta ma parce que an bɛ tugu tiɲɛ de kɔ nous ne sommes pas des passionnés an bɛ mali fɛ mali ka hɛrɛ an bɛ tugu o de kɔ donc asimi filɛ nin ye bi n'a ko k'an ti mali fɛ o kɔrɔ asimi t'a fɛ dɛ minnu ko ko anw ti mali fɛ k'an ye maliden jugu ye o kɔrɔ asimi nin tɛ asimi fana ye maliden jugu ye bi dɛ parce que asimi ye maliden jugu ka sira de ta aw yɛrɛ ka kuma k'anw ye maliden jugu ye asimi m'aw ka sira ta bi a ko tiɲɛ bɛɛ tɛ nin yan iran san joli iran bɛ anbarigo kɔnɔ iran ma développe a munna asimi ma continue munna a seginna a kɔ an b'o de fɔ an yɛrɛ k'a tɛ se a tɛ se a pepulu t'a kɔ minnu bɛ ka kule kule asimi an ka taa n'a ye an ka taa n'a ye ko asimi ma ko barika t'u la n ko danga de b'a caman kɔ a ma confirme bi yan a ma confirmer bi asimi na o se nin bɛɛ ma bi dɛ ni anw bɛ bɔ ka kumabaw fɔ o ma c'est asimi décision ta ka segin a kɔ ni dusu b'a kɔnɔ a tɛ bɔ a ka kule ko asimi kana sɔn k'a ka taga k'an ka continuer sanction fɛ parce que mali tɛ se o i tɛ se min kɔrɔ i tɛ se a kɔrɔ ne y'a fɔ aw ye u ye ne minɛ ka ne don kaso la k'aw ji min y'a f'u ɲɛna bɛɛ y'a fɔ aw ye barika b'anw na binna aw ye parce que a tora anw ta ma mamu digo barika b'a la dɛ digo wala barika b'i la n ka foli bɛ balawu ni kanubaga bɛɛ ye mamu mamu digo i fana y'a f'u ye dɛ u ye kuma bɛɛ f'i ma u ye kuma bɛɛ f'i ma a ma laban ta ma bi a ko asimi seginna an ka sira in de kan maroge y'i bila ka segin an ka sira kan diko ko don min na ko il est orgueilleux bɛɛ ma bɔ ka diko nɛni wa mais bi asimi ma segin diko ka sira kan aw ko cogo di maliyɛn bɛɛ ka video in partage groupe bɛɛ kɔnɔ whatsapp surtout video ninnu tɛ jɛn donc k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye ko asimi ma se k'a kɛ komi mamari kadafi libi ko asimi ma se k'a kɛ komi iran k'a ma se dɛ a ma mahamadu amadinijadi ninnu y'a kɛ cogoya min na a ma se k'a kɛ ten ten k'a tɛ se an ko k'a tɛ se n ta ye ka segin a kɔ faden kɛnɛ kan usumani suguna a seginna a kɔ faden kɛnɛ kan a video partage groupe bɛɛ kɔnɔ donc tiɲɛ bɛ laban ten de sarafu n ka foli bɛ yen mun ka sarafu donc a video partage groupe bɛɛ kɔnɔ abasi jire a partage groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ wala ko in bɛ tan dɛ ko in bɛ laban tiɲɛ de la dɛ donc bi anw wasalenba de bɛ se ka kuma maliyɛnw fɛ quoi donc n ka page n'a bilara a tɔ bɛ fee de kɛ ka taa fɛ parce que mali bɛɛ bɛ ka message kɔnɔ hali burusi kɔnɔ sadi mɔgɔw bɛ k'u seko kɛ burusi kɔnɔna taw la buwa fana ka video ma ja n'an bɔr'o kɔnɔ maliyɛnw an bɛna le sogɛli de la sogɛli kɔni ka baara an y'o fɔ aw ye u bɛ nkalon tigɛ aw ye a y'anbarigo muɲu a y'a kɛ tan videomaniw bɛ bɔ ka nkalon tigɛ aw ye donc sogɛli ka baara tɛ foyi ye diɲɛnatigɛ la videomani san kɔ donc wari bɛ d'u ma seli fɛ videomani kelen kelen misi de bɛ d'u ma anbarigo bɛ maliyɛnw kan wagati min na videomaniw bɛ ka bɔ ka nkalon tigɛ wagati min na k'a k'a muɲu ka seli kɛ gɛlɛya kɔnɔ seli fitini kɛ gɛlɛya kɔnɔ sogɛli ye nin de kɛ sogɛli taara misi kelen kelen de ta k'a di videomaniw ma an y'o de fɔ ko videomaniw tɛ ka tiɲɛ fɔ i m'a ye barika t'u da la ka na i m'a ye asimi seginna a kɔ wa ni barika tun bɛ videomani ninnu da la ka na asimi tun tɛ segin a kɔ faden kɛnɛ kan a tun tɛ segin a kɔ donc asimi yɛrɛ y'a dɔn ahmed jawara asimi yɛrɛ y'a dɔn ko barika t'u da la ka na an bɛ jɛnɛ sogodogo la mɛ jɛnɛ sogodogo bɛ ka sogɛli ka bisi kɛ po ye an k'a lamɛn bɔn minnu ye kɔngɔ muɲu seli fitini na minnu ka baara tiɲɛna anbarigo kama minnu sɔnna ka kɔngɔ muɲu nkalon a kɛra o la dɛ aw bɛ ka kɔngɔ muɲu waati min na ka sɛgɛn muɲu ko maliko de don a y'a fɔ ko maliko tɛ ko da kɔnɔna ko ni pɔsiko de don an ka jɛnɛ sogodogo lamɛn hali sini ni sogɛli ye nin kɛ n ye kali ala ne jɛnɛ b'a dɛmɛ ne b'a dɛmɛ mɛ sogɛli k'a f'ale tɛ dɔ bɔ a sara la mhm. ka sɔrɔ k'o wariw ta k'o di vidomaniw ma seli fitini min tɛmɛna sogɛli ye misi de di vidomani bɛɛ kelen kelen ma misi kuturu bɛɛ tɛ misi da dɔn mali kɔnɔ waa bi naani waa bi wɔɔrɔ vidomani fɛn bɛ ka sogɛli dɛmɛ k'u ka bɔ fɔlɔ sann'u ka t'u wala ka taa anw da la ko asimi ninnu ko eh, eh, maliki jaw ye kuranɛ kalan yɔrɔ tigɛ k'u bɔ a la ko maliki jaw ko ko mɔgɔw bolo tɛ da kuranɛ kan k'u yɛrɛ fɔlɔ k'u fɔlɔ fɔlɔ ka bɔ k'u bolo la kuranɛ kan ko jɛnɛ ye nkalon tigɛ k'a d'an na bon kuma banna la reine rokia toure ngana belebeleba ye ye fo washington kuma banna dɛ la reine ko jɛnɛ k'u ma ko videoman ninnu ka bɔ k'u tɛgɛ da kuranɛ kan k'a ka bɔ k'aw tɛgɛ da kuranɛ kan ko n'a y'a sɔrɔ choguel ka misi t'aw bolo donc an y'o de fɔ an b'u ni tiɲɛ ce bi la ye tiɲɛ de bɛ laban o de la u taara ka taa bouba fane ka page minɛ u bɛ taa baga minisiri funɛ gabakurun bonna o bɛ taa ka taa fɔ asimi ninnu ɲɛna ko eh, minisiri wɛrɛw ni asimi ninnu baarakɛɲɔgɔnw de b'u ka cow feere ne ma donc parce que ko ne bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ kuma don i m'a ye u b'a to mɔgɔ kana ko ne ka video page bɛ to attaquer pour ne ka page minɛlen ka to mais whatsapp ye bouba fane sutura koyi bouba fane ka video bɛ whatsapp fan bɛɛ donc n'an tilara dɔrɔn an bɛ video in télécharger de k'a ti minnu b'a bila whatsapp kɔnɔ fan bɛɛ fo burusi kɔnɔ forfait dɔgɔmani na dɔrɔn i b'a bɛɛ lamɛn donc kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ u y'aw nɛgɛn u bɛ k'aw nɛgɛn wagati min na k'a ka kɔngɔ muɲu misiw bɛ d'u ma wariw bɛ d'u ma u bɛ sara kalo la wa hali seli in na choguel bɛna saga tila u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu tɛ gɛlɛya dɔn ni malo kɛra hali waa mugan ye n y'o fɔ a ye n ko videomanw b'a sɔrɔ ko filɛ nin ye dɛ ko filɛ u tɛ tiɲɛ b'u da donc ala ka bɛɛ tugu tiɲɛ kɔ barika b'anw na bi ni choguel ni a ka videomanw bɛɛ ye parce que asimi seginna k'anw de ka sira ta bi an b'o waso aw la an bɛ waso aw la n'o kuma ye siɲɛ kɛmɛ bi la ye barika b'anw na dɛ barika yɛrɛ yɛrɛ de b'anw na n'an bɔr'o kɔnɔ maliyɛnw an bɛna wagner la maliyɛnw wagner ko kɛra aw bolo problème ye dɛ a ka sanu bɛ ka ta ka di wagner ma a ka miliyari bɛ ta ka di wagner ma wagner nana saya min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ perezan tile la saya min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ la reine rokia toure saya min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ perezan tile la o de kɛra wagner tile la asimi est le recordman de tuerie au mali perezan tile la mɔgɔ min sara asimi tile la a ma deli ka sa perezan tile la malgré que mali bɛ ka wagner sara faransi fana sara ni wagner dɛ au moins faransi tun bɛ tɛ dɔrɔmɛ kelen ta mali kɛsu kɔnɔ faransi tun tɛ sara au moins au moins olu tun bɛ dɔɔnin kɛ mɔgɔw tun tɛ sa tan olu tile la wagner nana an b'olu sara miliyari la wagner nana an b'an ka sanu ta ka d'u ma ala o bɛɛ la saya juguyara ka taa fɛ nafa jumɛn kɛra wagner ko la sisan sɔrɔsi minnu bɛ kasɛrɛni kɔnɔ m'aw ɲininka nafa jumɛn de kɛra wagner ko la donc m'a ɲinin aw bɛɛ fɛ a ka video partage surtout groupe whatsapp bɛɛ kɔnɔ wagner ko in n'a ma sɔrɔsi minnu bɛ kasɛrɛni kɔnɔ wari min bɛ ka di wagner ma n'o dira aw ma ka dɔ fara recrutement kan mali bɛ sauver nafa foyi tɛ wagner la sanu ba de bɛ ka taga di wagner ma miliyari bɛ ka taga di wagner ma sara fu nafa foyi t'a la donc m'a ɲini bɛɛ fɛ a ka video partage ala k'a ɲaga d'a ma ala k'a ɲaga di maliden bɛɛ ma bɛn siɲɛ wɛrɛ